Pokamba amanena kuti nkhalidwe ndi chuma ndipo kumakhala bwino ndi anthu ndekuti anthunso amakhala nawe bwino, apatu kwabwera membala wa chipani cha Malawi Congress Party ameneno mmalo monena kuti mwina mwake amvele chisoni a Chimwendo Banda akuti iye sangamvele chisoni iyayi, ee akuyenera ndithu alangike amangidwe ndithu kumeneko ndipo awanyape asawasiye iyayi. Timvele limodzi mmene zilili apa ndithudi kuchoka kwa membala ameneyu.
Ah, abale anga ayi ndithu ndi nkhanidi yomvetsa chisoni kwambiri nkhani yomangidwa munthu imakhala yomvetsa chisoni e, mwina ineyo mm, poti amatifisa ali bwezi komabe mosatengera mbali koma mowunikirana bwinobwino ngati ana a bere limodzi choyamba ineyo ndine wachisoni kwambiri chifukwa cha kumangidwa kwa honorable Vitumbiko Mumba awa afera za eni ake Awa kuchipaniku tilibe nawo vuto lililonse ndipo kudziko Honorable Vitumbiko Mumba alibe vuto koma angovulalira za eniake poti nthawi ino ndi nthawi ya ndale. Koma munthu akandifotokozera zo. mva chisoni ndi Honorable Chimwendo amene ali a Secretary General a chipani cha Malawi Congress Party Ah, nkumamva nawo chisoni nkumanena kuti ayi tere tiyeni tikasonkhane ku headquarters ayi tiyeni tichite zakuti Ah, ineyo ndikungoona kuti ah, mwina mnyengo zino malingana ndi zakudya ndi zakumwa plus mankhwala mitu yathu anthu ambiri tidapenga sitiganiza bwino komanso sitidziwa kuti ndife anthu wanji kapena mwina kudzikondanso nthawi zina poti satana alamulira kwambiri dzikoli Achimwendo tikumva nawo chisoni lerowa amamanga anthu awo weniweni a chipani ndipo amapereka ma order kwa commissioner a Soko nthawi imene ija kuti mmangeni Chatanga, mangani Blessings Kanyoni, mangani Howard, amangeni achina Peter, amangeni anthu a chipani achina Kwazizira amangidwe nthawi imene ijayo. akulamulira amamanga anthu awo achipani. What more lero latuluka m'boma achimwendo sakulamuliranso ndeno alero apezeka ndi milandu awamanga ndeno ife achipani tidzuke tizikanena kuti bwanji mwamanga achimwendo mitu yathu ikugwira ntchito koma Ih, koma ine mcp imandimvetsa chisoni penake ndikaganizira anthu amene mwabwera ulendo uno ku mcp ku, ayi mu- mumamvetsa chisoni zedi mcp tachoka nayo kutali koma sitinaoneko za ulendo uno zizinso zina zina izi 5 years iyi kudzafika pano ayi zina zina akuluakulu achimwendo mulandu wawo uchita kuoneka loud and clear mwina honorable vitumbiko mumbawo sikuoneka bwinobwino mulandu wawo koma achimwendo mulandu wawo uoneka loud and clear ati ifeyotu tidakapita kalekale kukasumira achimwendo zipongwe zimene adatichita koma timalemekeza chipani cha malawi congress party koma kuti iwo alerola awatola pa zi- kudzera kwa anthu ena aa awamange kumene kansi uja ankamangitsa anzawo aka muyeso umene ankayesa nawo anzawo ndi muyeso omwewo umene akuulandira lero ndi mmene zimayendera dzikoli limayenda chonchotu Ukamuyesa mzako umadzalandilaso muyeso omwewo komaso tinkanena nthawi ija tili kulamula timatulutsaso ma vn ineneyo ndimatulutsa ma vn mkumawuza kuti muyeso umene mukuyesela nawo anzanu nanuso mudzayesedwa ndi omwewo ndiye lerola akuyesedwa ndi muyeso uja tinkanena uja umene ankayesela anzawo ndiye wina azinena kuti a tiyeni ku headquarters mmaononga nyumba ya mano imene ija Nyumba imene ijayo anthu ambiri tidavutika nayo imene ija ikufuna kugulitsidwa ndi gulu la achina Chakuamba. Leroli musamati ng'eng'eng'eng'eng'eng'eng'eng'eng'e ku headquarters kwa chani? Sichija chi headquarters chikukanikani kusamala chimene chija. Cho- Kumalo kumene kuja kukhala ngati kubwinja. Leroli mwakufuna chifukwa choti muli ku opposition kumati ng'eng'eng'eng'eng'eng'eng'e zimenezo ndiye chani? Pena pake mitu yathu iziganiza. Ifeyo ngati anthu timafuna kumaganiza. A Chimwendo anachitako chani kumene kujako ku headquarters cha nzeru? Kulibe ngakhale njinga ya moto, kulibe ngakhale galimoto ndi imodzi yomwe. Zinthu ngati zimenezizi kudakhala kuti kale kumati kukachitika zinthu ngati zimenezi munthu akamangidwa. Ine ndimakumbukira nthawi inake atamangidwa Chalera, Hon. Chalera ku ujeni uko, a kumene constituency imene kuli a kutsairayi kudali achalera nthawi inake a mcp tonse tidakhumuka kumene kuja mpaka na nthawi yopita ku khoti nkhani timakhumuka ukakhala ku khoti kuja achalera adali munthu wamba ati anali mp chabe wachipani eh? koma timagwirana manja what more sg akadakhala kuti amasamala anthu ake amakhala bwino ndi chipani amakhala bwino ndi anthu ake Lero tikadadzuka tonse koma panopa akuluakulu aliyense akumenya nkhondo yake. Aliyense akumenya nkhondo yake. Nkhondo yomenyera chipani tidamenya nthawi ija akumademoyo tidagwirana manja tinachitira limodzi. Titapambana nkhondo ija mumadya nokha ndi azikazi anu ndi zibwenzi zanu. Ndiye leroli musati lero poti mwatulukanso m'boma mwambofunanso anthu. Ayi, asiyeni anthu akalime. Nthawi ino njolima asiyeni anthu akabzale chimanga mvula yabwera. Asiyeni anthu alime zimenezozo nzimene anthu amadya sakudya ndale zanu zopusazo ee osati ng'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'ang'a ku headquarters kwa chani headquarters ndi ombuyanu ah ziwembu zonse mwakhala muchitira anthu zija leroli ndizi zambokutsatani ine ndungomvako chisoni nduchotsapo honorable vitumbiko mumbawo ndi amene ndiuchotsapo koma uyoyo ndi alandire zake kachimimbayo amajekete alandire zake zimene akafesa Aro- akututa ameneyo Ah, ine ndi ayi zamkutu zimenezo tiye tingodikira papa mwina amene akhoza kudzatilanditsako nkudzatiyanjanitsa kuchipaniko ndi dokota nkhalamba yemweyi basi koma ngati nkhalambayi sangabwerenso kumenekuku ngati chipani sichingapange chiganizo choyenera nkutenga nkhalamba abwere apa ndikuuzeni mavuto saatha chipani chija chithelatu po chakwerawo nde siwoyenera kukhala pa ndale awowo ayi ndithu nde tisamangoti tiyeni ku headquarters mkatanipo kumeneko kulibe ntchito yanu kumeneko mungakalamulire wa polisi kuti atse- a- amasule wanthu inu muli mapanga malamulo abathiridwa dzingwe ameneyo mnekeni